Yellow, beautiful people, it's your boy Wabizo in the building again. You know what it is, you know the story, you know the vibe. Ndabweranso pompano pa DM International TV pomwe timakupatsirani nkhani zosiyanasiyana kuchokera ngodya zonse zinayi za dziko lino. Nkhani imene tabwera nayo pakadali pano ndi nkhani yokhudzana mtsogoleri wakale wa dziko lino profesa arthur peter mutharika monga tonse tikudziwa kuti masiku angapo apitawa panamveka mphekesera zonena kuti mtsogoleri ameneyu amene ali wopuma wa dziko lino komanso ndi uh, torchbearer e, tinene kuti mtsogoleri amene atsogoze chipani cha democratic progressive party makamaka pa zisankho zomwe zichitike pa 16 september mchaka chino amati akudwala ndipo mphekesera zimamveka kuti iyeyutu ali kayakaya makamaka ku chipatala china mu dziko la south africa koma achipani cha democratic progressive party atafunsidwa monga mneneri wa chipani chimenechi amene amayankhulayankhulirapo amene ndi a Shadric Namalomba kuphatikizaponso a Peter Mukhito yemwe ndi mlembi wa chipani chimenechi ananena kuti aya profesa arthur peter mutharika apita m'mayiko akunja kuti akathamangitse mabizinesi awiri atatu potengera kuti tayandikira mpiriyodi yachisankho kapena tinene kuti mpiriyodi imene kukhale kukuchitika makampeni ndipo makampeni amafuna ndalama kotero kuti kumeneku ndithu akakumana ndithu ndi anthu awiri atatu ofunikira kuti akapeze upangiriso ungapo zimenezitu sizidamveke ku gulu lina la anthu lomwe limanena kuti ayi peter mutharika wadwalika ndipo ali mwakayakaya kumeneku chipatala china ku south africa ndipo anthu amakamba nkhani zambirimbiri koma amati chatsitsa dzaye kuti njovu ithyoke mnyanga kapena tinene kuti amati kutsutsa galu nkukumba eh lero lero tinangoona kuti ah, akutitu president opuma ameneyu professor arthur peter mutharika akhale akutsika pa chileka airport kuchokera kunja kumene anapita ndipo atafika pamenepa tinaona ndithu masapota ochulukirapo a chipani chimene cha democratic progressive party dpp kuphatikizapo bodyguard e wachitetezo wa mtsogoleri wakale ameneyo amene ndi a Norman Chisale anali nawo kumeneko ndithu kulandira mtsogoleri ameneyu kuchokera mdziko la south africa pali zingapo zimene zikukambidwa anthu ena akunena kuti ayi mmene akuonekera profesa arthur peter mutharika zikuoneka kuti thanzi lake lili bho bho yeyutu ndithu ali gwagwagwa ngati mwala chonchi kulimba ndithu ngati chitsulo pamene ena akunena kuti ayi akuoneka kuti ndofowoka komanso akuoneka kuti anadwalika kwambiri muyike maganizo anu mu comment section imo komanso ngati mwafika pano mukuonerabe video imeneyi ndikhulupirira kuti mwayikonda kwabasi chimene mungachite ndikupanga subscribe kuti mukhale mmodzi mwa anthu amene muzipeza mavidiyo amenewa mwachangu fa tizikhale tikugadabula kutambasulatu nkhani makamaka zimene zikuchitika kwathu kuno ku malawi komanso mayiko akunja kotero kuti inu ngati mmodzi mwa anthu amene mumatsatira channel chimenechi muzikhala anthu oyambirira kulandira information yofunikira mu nthawi yoyenerera koposaposa tapangani share kuti nkhani imeneyi ithenso kufikira anthu ena amene mwina alibe kuthekera kunena kuti pakadali pano akhonza kumaonera video imeneyi kudzera pa tsamba lathu la

tiwerenge zimene alemba a mbc zokhuza profesa arthur peter mthalika mwachangu ndi mosunga nthawi tipite tikaone makomenti ake kuti kodi nkhani zake zikuti bwanji komanso amalawi akuyankhula kuti chani kutengera ndi post imene digital mbc yalemba yalembedwa mchingerezi tiwerenge mobolobosha motero poti pasukulu tinatulukira pa windo komabe tiwerenge motere akuti

zimenezi ndi zimene digital mbc yanena mwina kungochita mongotambasula mchichewa iwowa akunena kuti mtsogoleri wa chipani cha dpp amene ali ndi zaka 86 wafika mdziko muno akuoneka odwalika kwambiri pamene anapita ku mdziko la south africa ndipo mphekesera zikumveka kuti iwo anapita kumeneko kukalandira thandizo la mankhwala Izi zili chonchi ngakhale mlembi wa chipani chimenechi amene ndi a Peter Mukhito anakana kuti amuthalika anapita ku south africa kuma business amene sangafotokoze kugulu inu malingana ndi nkhani imeneyi mwayilandira bwanji kubwera kwa profesa arthur peter muthalika mukukuona motani tayikani maganizo anu mu comment section mu chifukwa zimenezo ndi zimene zimatithandiza ife kuti tithe kukamba nkhani zathu momasuka komanso kudziwa zimene anzathu kumeneko mukuganiza tatiyeni mwachangu changu ndi mosunga nthawi tingowerenga makomenti awiri okha kapena atatu kuti tiyimve kuti kodi nzika za dziko lino amalawi akutinji makamaka pa nkhani yokhudza ndi a profesa arthur peter muthalika komenti yoyambirira pamenepa ichokera kwa andrew chipala akuti awa ndi mabodza nanga boma likasintha mudzasiya ntchito nokha limeneli ndi funso ndithu ichokera kwa andrew chipala akunena mmene zikumvekera pamenepa khanga ali kuti akukomenta kunena kuti ili ndi bodza lotheratu kodi boma likasintha inu amene mukugwira ntchito ku mbc ino mudzasiya nokha ntchito ndi big glue akuti stooping so low tv ya boma stooping so low tv ya boma ndithu amene ndi big glue nayenso kuikapo maganizo ake tiwerenge komenti ina kuchokera kwa macdonald shakur mkandawire akuti kodi apm ndi threat kwa inu komanso why malembo malemba zoyipa zake mamuyipa eh, sizikumveka bwinobwino komano tipite ku komenti ina kuti timve kuti akuti chani komanso imene iwerengedwe mokomveka bwino tiwerenge komenti yathu yachitatu komanso imene ikhale yomaliza kuchokera pa post imene a mbc alemba zokhudzana ndi profesa arthur peter mutharika yemwe ni mtsogoleri wakale wa dziko lino komanso amene azapikisane nawo pa 16 september chaka chino zisankho zimene zili mkudzazi uyu ndi pepe sin akuti i know chakwera is the, is the one behind this he was like mulembepo age azikumbukira anthuwa watero ndithu amenewo komenti yomalizitsa kuchokera kwa chikondi lingole akuti without mentioning the age reporting si- sitheka zoti munthu akayenda ulendo amatopa simukudziwa limene ndi funso ndithu kuchokeranso kwa uh, chikondi lingole tikufikiraninso kanthawi kena pamene tibwerenso ndi nkhani zina zosiyanasiyana kuchokera pompano pa dm international tv pomwe timakupasirani nkhani zosiyanasiyana kuchokera kwathu kuno ku malawi komanso maiko ena ine mulutswane mauja webizo in the building ndingoti makumano onse zikomo